n'anya e eh, is high time bụ mmadụ nwụọ echekie ihe gburu onye ahụ before a ma ma a ya-ebere onye ahụ akwa ma ọ na ama ebere onye ahụ akwa is high time bụ mmadụ nwụọ si chekie ihe gburu onye ahụ before a ma ma a ga-eni onye ahụ eni ka a ya-agba ozu ya ọkụ ka a ya-ajafu onye ahụ ajafu ka a ya-eje nie ozu ya n'ajọ ọhịa ọ bụrọ ozu niile ka ekwesi ibunata ụlọ anyị na-akọpị ndị ọcha enwere ihe ndị ọcha na-eme a na-akpọ autopsy bụ mmadụ nwụọ echekie ihe gburu onye ahụ before amara what next to do ndị ọcha na-akpọta professionals amara what exactly killed this person ọ bụrọ na asị na asị ọ bụrọ nke a bụ nwoke na nwaanyị biri n'ụlọ nwaanyị nwụọ ihe nwoke kọ gbu the person abụrụ ihe gbu the person nwoke nwere ike ya na nwunye ya na-aba mba nwoke senie aka maa nwaanyị ụra nwaanyị dapịa isi n'oche o dozie the ozu sị na oteghị ọya gbara ahụ nwụọ or nwaanyị na di ya basịa mba nwaanyị eburu iwe n'obi nwoke dina ana o were aka odo pịagbuo the man ọ pụta ọ sị na ọ bata n'abalị gbọba agbọ from ịgbọ agbọ ọ gbọba ọbara ọ na-ebe akwa from there ọ nwụọ a suspect ba ndị ya na nwoke ji ṅụọ mmanya not knowing that na onye a gburu onye a no is high time bụ mmadụ nwụọ eje chekie gịnị gburu onye a ka ama what next to do cos now people are doing things the people na-eme things a na-ada eme eme people na-amanye aka n'ihe a na-ada amanye people na-eme alụ ọnwụ ike a niile na-egbu everywhere accident na-eme everywhere ihe na-egbu mmadụ na-aka nkụ most of them bụ ihe mmadụ meta most of them bụ arụ mmadụ tiri aka na ya ndị be anyị na-eme arụ now people na-eme unbearable people na-eme unimaginable thing just to make this money and most of all those things na-ebute ọnwụ ike you can't go scot free n'ihe i me no ebe ị na-amaghị ebe ị nọ before amụọ gị a just mụọ gị bịa ụwa fụ na ị bụrụgo mmadụ na amụgo gị you think you can do whatever you want to do and go scot free no ọ bụgo na mmadụ afụghọ gị you answer for it adịghị m ekwu okwu ị nwụọ i jebe enigwe I'm telling you of what will happen to you here that is why most of all this ọnwụ ike ji dị because of this insatiable this afọ eju na anya ukwu ndị mmadụ na-esi achụ ego now people na-amanye aka na things a na-ada amanye aka people na-eme things a ntị bụ ntị nụọ ntị echie ị ya-akpọ mmadụ banye n'ime ọhịa just for money i me ihe a na-ada eme eme ebe mmadụ na-anọghọ i mechaa ya ị pụta one year two years three years you move for nine years just like that and people will start crying for you no enough of all these things bụ mmadụ gbabiri ozugbo nwa ebido bebe akwa many people ji aka ha adọta ihe ọnwụ ike na be anyị many people ji aka ha adọta ihe na-egbu mmadụ na be anyị people are doing things a na-ada eme eme just to have this money especially with this way ụdị nka nke egwu a na-eti na jee bute ike ndị mgbọ dị n'egbe ha ndị bụ nke ha kwuru na-eme ndị ego ha na-akwatu aja kwa a na-ebute ike ebute

ọ dịghị ka ị just gbuo nnọọ onye na-enweghị ihe o mere gị onye bịara ụwa ka i si bịa ụwa you will take the person's life ị ya emejọ mmadụ onye ahụ nọ na forever pain ọ dịghị ka ya aga n'ihu no nke a abụrọ nke na i je n'ụlọ ụka jee kwupụta njọ jee gwa i je gwa fada secretly emego m njọ kọrọ ya ihe i me then you will be free from it onye gwa gị na ị dị free fada sị gị gaba gị je kpee chaplet kpee nna anyị n'elu igwe ị gaba ebe onye i tinye na pain nọ na perpetual pain ebe family i me ha luzuo either their father their mother or their daughter nọ na perpetual pain i je confession just ka ị nataba oriri my brother my sister ị ya ata afụfụ ya ihe nnọ bụ nke onye meta ya buru i meta ihe mmiri iri gị mmiri rie gị i meta ihe ịnwụ ọnwụ ike ọnwụ ike gbuo gị i meta ihe ana ga-eji kụgbu gị ana akụgbuo gị i meta ihe ọnwụ ike ị nwụọ ọnwụ ike na ọ na the only pain dị na ya bụ na sometimes onye ahụ dọta the thing ọ dọbata ya na family onye ahụ jegodi jee nwụọ the thing esobe ndị na-enweghị ihe ha mee that is the major reason kwesịrị ịbụ that na mmadụ nwụọ sị jee maagodi gịnị gburu onye a gịnị gburu onye a anyị na-akọpị ndị ọcha and ndị ọcha anyị na-akọpị na na-eme autopsy and ndị ọcha believe in science just the way anyị si believe in so many things we don't practice ndị ọcha no matter how certain or obvious something dị it must pass through their scientific technique

what if na ị bịara ụwa na ị rụtaghị ụlọ n'ụlọ na ụwa gị nke ọzọ ị bịara abịa ihe ị bịara abịa na-abụ ka ị bịa ka ị rụọra ezinụlọ unu ụlọ and ị rụsịa that ụlọ ị naa okay ị ma na ọ ihe a ka i ji bịa ụwa will you want to rụọ that ụlọ mgbe ị dị 20 years ị marọ na ị rụọ that ụlọ mgbe ị dị 20 years na ị ga-anwụ na 20 years maka ị bịa i mego ihe ị bịara ime ị mụtaghị ụmụ n'ụwa gị nke ọzọ ị bịara abịa ị na-ebe akwa na-etigbu onwe gị ka ị nụọ di ka ị nụọ di ka ị nụọ di ị marọ na ị nụọ di mụọ ụmụ n'ahụ ị bịara ịmụ na ị ya ana it's high time anyị kwụsị all these things bụ onye nwekwana problem ọ kwụgharịba i si na nke dibịa nke a i je na nke pastọ nke a i si na nke pastọ nke a i je na nke mmiri ị marọ na ị ya enwe problem n'ụwa ebe a ị marọ na mmadụ ka ị bụ ị marọ na problem dị n'ụwa anụwa ịma na ihe enwe problem sometimes inwe problem stay on it to find a way to correct it on your own everything is not spiritual ọ bụrụ ihe ọbụla mee gị kwụgharịba chọba anyị chọba ihe ị ga-eme it's not like that enwere things ga-eme gị n'ụwa ịnọ na ya as mmadụ ihe niile abụrọ spiritual ka anyị manyedebe aka n'ihe anyị na-amanye aka ebunata things anyị na-ebunata be anyị e, e, ekonye onwe anyị n'ihe na-enweghị isi ka anyị ma ma ọnwụ ike a dị be anyị akwụsị

na ọ tara anyị na-anọ 70 years what 70 years 70 years bụ nwụchu ka anyị stop all these things na ọnwụ ike bụ all these things let's begin to call a spade a spade 70 years bụ nwụchu 70 years 35 years 40 years bụ ihe juru na poster niile dị dị now you can hardly fụ onye nwụrụ 100 years I think na ọ ndụ ka anyị na-ebi before we see so many old people ị afụ ndị kpụ bicycle n'aka not that they drive it but ha ji ya wee mere osisi ha ji aga ije because ha adịgo old and they are still strong now how many people ka nọ in that line because anyị ejigo arụ na ya na-achụ ego mesasịa everywhere people are committing things na nzizo dị unbearable na ha na-achụ ego let's continue